pamakanjira boma la mangochi pa mpilipili inu mwaiva nkhani yokoma kuchokera kwa sanudi mwini wake wa tekino shopu nayi nkhani yokoma iyi Mr Sanudi akukuziwisani kuti akupezeka ndi zipangizo zosiyanasiyana za magesi komanso ziwiya za m'nyumba komanso sayiwala ndi kuti pa mtengo wa zii komanso amalola munthu kumapereka pang'ono-pang'ono mpaka nakumaliza ndi kuzampasa chinthu chake pamenepa ndi pa mpilipili trading center kungofika pamenepa inu mtendere wanu mwaupeza basi ngati mukufuna choimba pamenepa chikupezeka mtundu wina uliwonse jeniseti kapena jinireta masola mawaiti pampu inveta zikutheka pamenepa home theater mtundu wina uliwonse ndikuti zikupezeka pamenepa zikakhala ziwiya za m'nyumba nde mtundu wina uliwonse masefuliya mbale mafudoma maflasik zikupezekanso pamenepa pano pa moyo ukusintha zambiri zikusintha musamangosilira kwa neba inu kumati awo nde ali ndi zamagesi zawozo anakatenga ku ulaya iyayi kungofika pamenepa chilichonse nchotheka tisachuluse zambiri komano mukhoza kuyankhulana ndi eni yake mr sanudi pa nambala iyi ndikuti 0 ma 9 awiri 81 8468 kumapeto kungotero inu mwapeza mayankho achina chilichonse pamenepo mupeza nawo katundu ndi kuti mbambande

Ndabwera kuti ndithandize mtundu wa Amalawi pa mavuto angakhale matenda osiyanasiyana. Inetu ndikuthandiza kaya mukufuna zachuma, kaya mukufuna kupita ku Joni, kaya mukufuna chikoka, kaya mukufuna zokhudza ndi mayendedwe a mtundu wina uliwonse zimenezo tili nazo. Kaya muli ndi milandu, zimenezo timathandiza. Pankhani ya bizinezi, tiri ndi chikoka, muyitano ndi mtupatupa zimene munthu kwa masiku ochepa okha amapita patsogolo ndi bizinezi yake. Nkutheka ena mukufuna kulemera mwayenda malo osiyanasiyana mwina sizidayende. Ndili ndi chikoka, ndili ndi mtupatupa komanso muyitano. Tili ndi sendawana, tili ndi abathwa. Tili ndi mkolantchentche, tili ndi njoka yathunga, komanso tili ndi nsato zimene timabwerekesa kwa masiku awiri okha munthu amatha kugula galimoto. Komanso kaya mukufuna kupita ku Joni, tili ndi mankhwala amene timakuthandizirani kuti mupite kumeneko kudzera m'matsenga. Nkutheka muli ndi wachikondi amene mukumukayikira, tili ndi mankhwala ndithu ambonekera komanso timakhala ndi loko wa galu kwa anthu amene mungamufune.

Ndati zero ma 8 awiri filii 5 zero 44 nainte filii nkutheka mwalema uku mwapita uku mwapita koma thandizo simudalipeze mukabwera kwa Nana Yakubu thandizo lanu lopezekeratu mwalipeza nkhani ya umphawi mwathana nayo mukangondipeza ine Dr Nana Yakubu. ndikupezeka zigawo zonse maka muno mu dziko la Malawi. Kwa onse ofuna thandizo, ndiyimbireni foni mopanda mantha komanso momasuka. Zikomo kwambiri.
Musazife mayi funsa ni ndani wawawawa malawi nonse nawo uthenga wochokera ku muwale hebo a muwale hebo akudziwitsa makasitomala onse ku mulanje chilazulo zomba nsanje phalombe cholo chikwawa kuti akupezeka mu limbe

bp shuga kansa asima kubwezera chitetezo mthupi kupereka mphatso ya mwana m'banja kuotcha kwa mapazi maasazi likango matenda opatsirana pogonana zotupa za m'mimba ndi matenda ambiri osiyanasiyana muwale hebo juisi

311609 ndibwerezanso 083 311609 muwale hebo juisi muwale hebo juisi chiyembekezo chokhacho cha umoyo wa mphamvu kaya dokota kalonga alisoni mavuto kaswiri woziwa kukankha chikopa alisoni mavuto

ah nde ndichoke kayetu ayi usachoke tonse ndi amuna mani khalani pasi khalani yankhula
achimwene kelechi ndabwera pano kuti ndikuyankhule malingana ndi mmene ukuvulira asikana pamalo pano eya atuli chimwene ukuti chani ndi ndani wakufotokozera kuti ine ndili ndi chibwezi pamalo pano sititengera amene wandiwuza koma sikupanga chibwezi ndi zaboza ndipo ngati ndikupanga chibwezicho iwe chikukukhuza nchani ndi chifaniyani kumwa panado akudwala akumva mutu munthu wina mwina ndikukumbuse mawu a mulungu tilowa m'baibulo akorinto 6 mpaka na vesi 19 baibulo limachita kuyankhula motsindika thupi la wina aliyense ndi cholengedwa cha mulungu ndipo wina aliyense mwakudziwa kuti anabadwa mu thupi thupi lakelo ndi la mulungu m'bale wanga sindinabwere pano pakuzakuweruza koma ndafuna ndikukumbuse kuti chilichonse chimene ukupanga uzidziwa zokuti namalenga kumwamba akuona chimene ungaziwe m'bale wanga mulungu alibe wopikisana naye
ndakumvani asogoleri
ukhoza kukwanisa kuti undilonjeze kuti wasiya moyo wazibwana mpakana kuzalowa m'banja bwinobwino ndikulonjeza eya ndikulonjeza basi mukhoza kumapita nde mulungu akudalise akupase moyo wautali komanso moyo wachibwanabwana pempha kuti akuchosere tchimo si labwino mu dzina la mulungu wanga tapemphera ameni ameni zakwana ndifuna nthawi zonse mangotero ndifuna mangobwereza zinthu zakalekale abusa munthu wa mulungu abishopo kwenikweni ndi ndani iyeyi kapolo wachabechabe ah kelechi kungoti akamakuona iweyo akukuona ngati mchimwene basi ah wajoyina iyeyi uli mbali yake taona sindikudziwa kuti kuthandauza chani komano chonde ukhale munthu wosamala akutha kumakuwerenga iweyo pakampasi pano pa chilichonse chimene ukupanga iweyo uyenera kukhala munthu wosamala ah. ah. ndakuonanso nawenso ndi pumbwaso bwanji ulibe mbali yeniyeni ndi chilungamotu koma

bwana mama chakudya nchimenechi chatheka Ah, zikomo kwambiri
ah basi kakhale pasi taima kaye ndi nthawi yoti tipemphere tikamadya timafuna nthawi zambiri tizimangirike kupemphera kwa mulungu mu dzina la mulungu wathu ameni Chisi iwe kamwitane mama aphika zinthu zake zika ufuna kutipha ndi poison wako iyi pepani chachitika nchani magireti ine bwana munachita kupunguliramo paketi yonse ya mchere mzakudya

utenda udziwa nkuwamba ati mchere waphika mpunga wako ndikuthira zimchere milungu yakoyo yakunamiza kuti ife tizikonda zimenezi ndingopepesa koma nthawi imene ndimaphika chakudya changa ndinaona mchere unali saizi yabwino moti ndikudabwa nazo kuti chachitika nchani zinali bwinobwino ndinalawa zachita kuonetsa ndinu munthudi wamkulu mwayamba kukalamba mungomva ngati zikusekemera nsakubisireni zatikwana osayankhula choncho gwineti sikunati uyankhule mau ngati amenewo magi ine mama panga changu kaphike zina tifuna tidye komano panopa ukasamale kwambiri ndakubvani mama ndipanga zotheka zitheka basi pompano pompano ndikapanga zophika pepani sa mungondikhululukira ndikakukonzerani pompano chakudya osadandaula zimachitika mundikhululukire koma sa
moti nthawi yonseyi tizikhala tikudikirira akutiphikiranso chakudya china ndiye nanga zakudya zaonongekazi mpanga nazo chani komano pa ine ndekha sindidyanso china chilichonse ndavomereza william ine sa tachotsa zinazo chotsa apa chabwino
anti mwaswera bwanji kodi simunaoneko mayi anga
oh ndikukuoneka ngati osaka mayi yako ine komanso tamvera kuno ine si anti yako usiyiretu kumantchula kuti anti ine ndiyamike mulungu inuyo si anti anga ha
wayankhula kuti chani palibe

ndakhala ndikuphika kwa zaka zambiri ndingoti moyo wanga wonse ndipo zimene zachitika lero chiyambireni kuphika ineyo moyo wanga wonse sinachitikepo ndipo ineyo ndimatha kuphika ndipo izizi nzachilendo moyo wanga ah, inenso ndikuziwa zoti mumatha kuphika mama osadandaula basi zimachitika ndi ngozi ukuti ndi ngozi ndipo olo mpang'ono sindikukhulupirira kuti zimene zachitikazi ndinaphika ineyo pamenepa ndipo mchere ndinalawa ndinalawa mkamwa mwangamu ndiye ndikudabwa mchere angauchosere ufiti ndi ndani wonjezera mchere umenewu nthawi imene amayika abwana chakudya mkamwa mwawo tsopano mchere ukhawokha ine ndingapangirenji zimenezo ine ndi mwana um, osadandaula basi tangozisiyani ndipo kukamba zona zinthu zake zinsaname sindithawi zilibe solo mpang'ono koma mama olonse wawo akuziwa kuti nzachilendo zimene zachitika lero ndipo sizinachitike mu moyo wathu wonse ah izi zoona ayi taona ni botolo la mchere lijeti nthawi imene ndimathira mcherewu unali nditu mmwamba mwenimweni mmwamba panopa mulibe kena kalikonse kusonyeza kuti munthu wina wangothira zimcherezi ndipo uyu wapanga nyasi izizi akufuna ndichoke ntchito koma anaunama mulungu wanga ndi wamoyo Amen. amen mama ameni ah eh? mwini mapulani ake anali amenewo ah basi koma kuti ine nthawi zambiri mama ndimayankhula kuti chonde musamachoke musamachoke kunoko musamachoke mwaona sono zimene zachitika wachita mwayi tsiku la lero zikuonekerabe koma ndani ameneyo

ndikubwera waswera bwanji ndaswera bwino sa ndikhoza kulowa nawo eya nzotheka lowani fungo limenelo ndi lachani mwati fungo oh perefyumu
oya perefyumu nditha kuiva komabe ndikuva fungo la fodya fodya
oh fungo mwina likuchokera pa windo pa paja anyamata akuseriku ndi achamba oh ya ya koma ndikutha kuona kuti ukusangalala mmene ukukhalira muno eh? eya kwambiri zili bwinobwino chabwino
sa kodi mwana wanu abwera liti komanso pa foni ndidzayankhula naye litiro chifukwa masiku ndi akupitiratu ndifunika ndalowa muno akhala akuchokera ku canada mawiki awiri akubwerawa ndingodikira ndidzakumane naye basi
inenso chimodzimodzi ndikudikira iyeyi ndipo ndikutha kudziwa kuti anthu awirinu uzakhala ukwati onyadisa kwambiri zikomo sa khala omasuka sa ndikupepesa kuti naonesa moyo wokhumudwa nthawi ijayi osadandaula
zikomo sa chabwino tikakumana kuchakudya kwe zikomo zikomo sa

Baba biloke.
Baba. akuti kugonjetsa ziwanda pamafunika kulimba mtima kulalikira za mfumu yathu yakumwamba ameni ndikuti aleluya tikamayimba makolasi chomchi satana amangokhala njenga komwe kwake zoona zoona abusa oh oche baba amen um, ndizachidziwikire chimene tingaziwe tonsefe tili pano tili ndi moyo tili ndi tsiku lathu losanzikana ndi dziko lapansi Sizidzatengera kulemera kwanu, sizidzatengera kutchuka kwanu, komano Mulungu adzakhala kuti wakukondani. Tikhale anthu okondana. Haleluya! Nde chonde ndikukupemphani abale anga, tiye tisendere kwa Mulungu, Amen abusa amen. tiye tiphunzire mawu a Mulungu, tipange chofuna Mulungu. Mmene tikuyankhula pano, enatu ambiri ali mzipatala, ena ali kumotchale kumene, ena akukanika kudya ena akudwala haleluya haleluya olo kuyankhula kumene akukanika koma onani ife tikusangalala eh? tikudya tiye timukweze mulungu tiye timukweze timukweze timukweze timukweze ah, nde no chonde Sikuti tonse amene tikumati Aleluya, Aleluya tikapulumuka kumwamba, komano Mulungu adzatengera ntchito za munthu. Nthawi imeneyo udzaulula machimo ako onse, kufotokoza zimene anakusiyira pa dziko lapansi, ndipo udzayamba kunena chimodzichimodzi. Ndipo nthawi imeneyo ayi ayi kudzakhala ndithu kufuula kufotokoza Mulungu akufunsani. Chonde khalani anthu osinthika. chonde pali anthu ena moyowu mukuwutengera zibwana Amen. tiyeni tiyesere kukhala ndi moyo wauzimu tifupikirane ndi mulungu wathu zambiri nzosala izi ngati mwanena kuti mwakonda munthu wina mukondeni ndi mtima ngati inuyo ndi munthu Hey. musayiwale kuti ili ndi thupi ili thupi tu- li- limatha thupi haleluya Amen. haleluya Amen. ndindani ameneyo ah, mwadzuka bwanji mama ufuna chani tsopano ndabwera kudzakilina kuchipinda kuno ma tizili ndiwakufa eti sungaone kuti ine ndikadali kugona pepani mama ndichokere changu ah, mama navesedwa kuti isanakwane 7 koloko nzikhala kuti ndakhonza kulo kale ndanena kuti choka changu ah, ah, pepani mama basi pepani tabwera kuno ine mama ukayambira kukonza ku bafa ukamaliza kumeneko uziyembekezanso ndikazuka ukakonzanso chabwino mama mama tiwanuyo tabwera kuno unamulawa shuga

ndikupha ine ndakuuza ndiwe munthu wotopesa kwambiri wamva ndiwe munthu wotopesa sufuna kuyamikayi ukuuza chani palibe mwanga kuthandize ndikuti palibe mwakuthandize iweyo iwe ndikufinyira pompa ndipo iwe sindikusiya iyayi umazimva nthawi zonse sindikusiya iwe ndiye ndikumenya ndikumenya zenizeni tatisekere tatisekere tatisekere pang'ono ndati sindikusiya sindikusiya ndikufuna ndikuvulaze kumene sindikusiya kaya ufa ndilibe nawe ntchito wamva sindikusiya ayi ndiwe munthu woyipa ndiwe munthu woyipa kwambiri wamva ndiwe munthu woyipa ewu ndipa bwanji kundiyang'ana choncho ndiwe ndichokere pano tatenga kapokwatiyo tandichokera apa Different stroke. You got your life, I got my life. unamva kwakuti kwakuti munthu amachita kumuthira shuga What you know, I don't know. What I know, you may know. So let's live on. What a hard ukudziwa chani manja anga kungotentha manja anga akuyabwa awa akanangondipanga ine zimene kungondipanga zimenezo ndikanamuonesa komano ine akanangoyerekeza kupanga mbwerera zakezo kungondipanga ine mbwerera zakezo ha ukuziwa kale ndikanampanga zinthu ndimafuna ndingomphwanya kukamwa kwake kuja osayankhulanso zimenezo iwe sungakhale bize ndithu kufuna kupha munthu kummenya kukamwa umupha bwanji nsopano pamenepo wosamtenga zimene akambayi usamutenge lolo mpang'ono ah chonde uchechi usammenye ha ikuthera pano ntchito
Koma sindikutha kumvetsa. Sindikutha kumvetsa. Tiziti iyeyi akuziva zichani iyeyi? Oh, ndi wokongola kuposa ineyo ndiye kuti iyeyi nanga tingaziwe. Ndimafuna ndi- ndi- ndimafuna ndichiphwanye ineyo. Ndichiphwanye ineyo ku- ku- ku- kukamwa kwake kuja ndichiphwanye. Ndichiphwanye ndithu bwinobwino. Ndichikang'anthe ine. Ali ndi mwayi kuti maganizo ofuna kumphwanya ndima pachiya ndinalibe. Taona, ine ndikanakhala iwe. Ndikanangopanga ina yake kungomu kungomu kungomutupisa chinkhope chake chija. kungomuyandikira pompopompo blow eh, blow blow blow akamachoka mmenepo ndi woti mutu onse watupiratu ukulakwitsa ukulakwitsa ndalakwitsaso chani ndalakwitsa chani kodi ndiwedi mwamuna iwe bwanji ukungokhala ngati chitsilu ukuti cha eh mwina maka ndikufafandeso pano eh iweyo amene bwera ka ndikugumule tabwera ndikugumule Bwana, ndikumuona tu. bwera ndikuchose zimano zakozo um uchechi
A madam kweneko akuti mpite pompano akufunani kuti mpite. Ha! Nde ukuziwa wakupasa mwayi upite kumeneko kampase ma blow blow kumaso changu changu pa pa pa akamabwela anthu walila wava kodi ukuti chani naweso apa wawa apa osakamenya munthuyo ntchito ikuthela. Tamapita. Kutha kwa chani? Mmanyengera ntchito bwanji? Osakamuopa! Ukamphwanye! Kodi chifukwa chani nthawi zonse ukamafuna kuyankhula umangofikira kukuwa kwakwakwakwakwakwakwa?
Ukundidziwa kale, sindimafuna zinthu zogona. Ndine wa lukushapu. Eh, ndiye lukushapu yako yoipaipatu.
Aha, ndimuope munthu pano? Eh, bwanji nanga? ah ine basi ndatha ambuye ambuye ine ndikuvutika eh? ambuye ndikuvutika ine ndi chani chachitika ndi chani ndi chani nanga etangoganizani pano poyamba kunditenga ngati ineyo womamuchapira zinthu zake eti wandiuza zokuti ine ndimuchapire mapanti ah mwati wafika pochapisa anthu mapanti eh magayi kukamba zoona moyowu ndiye sikuyenda bwino tikugwira ntchito pa kampasi pano pangati ndife ana ang'onoang'ono zoona tizichapa mapanti a munthu wamkulu zoona chabwino tizingopemphera kwa mulungu kuti azatipase tsogolo labwino okagwira ko ntchito koma no sindikutha kumvetsa kuti mkazi ameneja anabwera kuzatani kuno eh? moti azikangana zochita uko akakhala pano azingovutisa anthu azazunza eh? tizapeza liti mtendere pano m'bale wanga ukuziwa chani ndikamakumbukira nthawi imene anandipasa mbama yeyi anandipasa mbama kumandikalipiranso anandipasa mbama bale wangaso wakumana nazo Oh, do Sorry, me. sorry, sorry. Ah, oh, do me. Malu. Malu. Ah, Emi. ungoti "Ah, ah, ah, ndichani kodi ndichani andisamale tu andisamale andisamale Eh, ungoti basi "Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah." osangopita kwa mmenye bwanji ndikukonzekera ndikukonzekera ine ndikammenya ah ah uchechi osamutengera mene eti tapita mkati umo kasambe basi kavule zinazo ah ali ndi mwayi amene uja azangoyerekeza zangoyerekeza ineyo kungondigunda wafa ameneyo ukupanga zinthu zolakwika kukamba zona pa chilichonse kulakwisa sizoona kuti uzituma anthu akuluakulu ngati amene aja azikuchapira mapanti yako pajatu ndi antchito amalipiridwa pa ntchito imene amagwira pano inde ndi choncho anthuwo ndi antchito komano osati kuti iweyo azifika pomakuchapira mapanti ako ukudziwa chimene kulakwisa ndi ntchito yako yomachapa mapanti wekha osati antchito si antchito wako amene aja ndi antchito amene tinalemba kuti azigwira ntchito zina antchito omwe unapeza pano uzingowatuma zakudya osati zinthu zakozo

ndikuchoka kuno mwana wanu akadzabwera akandipeza kumu kwa bambo wanga ndipo ndizabwere kwineti mwati ukuchoka pamaso pa ine kwineti
Eh, mwana wanu tu sanafune kutimvera kuno Eh, ah, inali nkhani yochepa yochepa tu kwambiri basi wangoti akunyamuka ayi panalibenso nkhani yayikulu kwambiri kungoti sanamvetsane bwinobwino ndi akazi anga basi akuti akupita eya ndi ndi choncho ndithu O- oya ya ali pompano mukhoza kuyankhulana ndi
Eh, chonde sindifuna kuyankhula ndi wina aliyense sindikufuna kuyankhula ndi wina aliyense ndimayesa ndakuuza zoti sindikufuna kuyankhula ndi munthu o oh, ukukana Eh, mwaumva ukali wacheni mwana wanu mene. Ah, chabwino. Tiyankhula nthawi ina yake ndiye. Okay, chabwino. Bambo wako akukuuza kuti ngati wanyamuka kuti ukupita, basi pita. akazabwera mwana wanga tizakuyitana ha zikomo sa nyamata ine bwana mtengere ku airport chabwino bwana ndikupita mama
Thank you.

mkazi wanga ndineyo tinakambirana nkhani inayake yofunikira kwambiri timvane um, zinthu zina ndaona kuti nthawi ndiyomwe yandithera tsopano ndingoyankhula mwachindunji ndingotero mwana wanga panopa ali ku canada komano akufunika mkazi mmodzi kuti amukwatire ndipo ndili shuwa kuti iyeyi adzangosankha mmodzi wa inu ndezitengera inu asikana kuti ndi ndani mwana wanga adzamusankhe ndikudzakhala naye limodzi pano adzasiya ntchito ndikukhala mkazi wa mwana wanga zitengera amene angafune tsopano amene angazikonde pa tsikulo likadzafika akuyenera adzakhalepo nawo tidzaone kuti mwana wanga adzasankha ndani komanso chinthu china khalidwe limene mmaonesa kwa nthawi zonse likufunika mutasintha chifukwa khalidwe ndilomwe limaononga zinthu akhala ngati akamba ine langa sandromwe jamoza scobility ndikuti apa patu timaliziretu izi nkhani ndi ya straight guys ponyani ndalama kumpamba eh mmene ndinanenera muja